Subscribe to Mpungwepungwe Malawi YouTube channel for you to enjoy more of our videos every time we upload. We love you all. kumaloko Omwe afuna kukavota akuyenera kuyimba kapena ndinene kuti kutsindikiza star 2509 hash ndipo adzafunsidwa kulowetsa nambala yawo ya chiphaso chovotera kapena chaunzika ndipo akatero adzalandira uthenga umene adzawauze mzere umene iwowo akuyenerera kukaimapo akakafika kumalo oponyera voti. Komanso ngati sanagwiritse ntchito njira iyi pasavute, mukhoza kungofika ndithu pamalopo ndipo ogwira ntchito pamalopo akakutsogolerani pakakufunsani kuti dzina lanu ndinu ndani ndikukulondolerani pa mzere olondola. Malo amene ineyo komanso ma Commissioners komanso ogwira ntchito ku MEC tinayendera tinaona kuti kuvota kukuyenda bwino. Tikuyembekezera kuti izi zili choncho dziko lonse la Malawi ndipo tikuyembekezeranso kuti kuvota kuyenda bwino mpaka 4 koloko madzulo pamene tikhale tikutseka mmalo moponyera voti kupatula malo omwe anatsekula mo Tifotokoze kuti pena pali ma station ena amene anatsekula mochedwerako kuposa 6 koloko m'mawa. Malo amenewa azatsekanso mochedwa molingana ndi m'mene anachedwera kuti tibwenzeretse nthawi imene inatayika. Pamene kuvota kukupitilirabe tikupempha dziko lonse kuti chonde tiyeni tisunge bata ndi mtendere. Ifeyo tikuyang'anira kuti zonse ziyende bwino. Aliyense amene analembetsa m'kaundula akhale ndi mwayi wokaponya voti yake. Tikukumbutsanso anthu onse amene analembetsa m'kaundula wa voti kuti akhoza kukaponya voti ngakhale chiphaso chawo chinatayika kapena chinavuta mwa njira ina iliyonse. Ngati ali ndi chiphaso cha unzika akhoza kuchitenga popita kukaponya voti. Mongobwerenza, titsimikize ndi kutsindika kuti chiphaso cha unzika si umboni kuti munalembetsa m'kaundula wa voti koma chimangothandizira kukuzindikirani mwa msanga mukaundula wa voti chifukwa mayina amene ali pa chiphaso cha unzika ndi omwewonso amene ali pa chiphaso choponyera voti. Komanso amatha polembetsa mkaundula wa voti akuthandizira kuti tipeze nambala ya munthu. Ngati chiphaso cha unzika palibe, pitanibe kumene munalembetsera voti ndipo akakuthandizani kuponya voti. Ogwira ntchito ya chisankho akasaka dzina lanu mu kaundula wa voti pogwiritsa ntchito chala chanu chimene mukaike pa makina ndipo akaonetsa nkhope yanu ndi kumene munalembetsera. Ngati dzina litapezeka ndipo ndikutsimikiziridwadi kuti ndi inuyo mukaloledwa kuponya voti. Koma, titsindike apa, likakasakidwa dzina lanu osapezeka, simukaloledwa kuponya voti chifukwa pakakhala kuti palibe umboni kuti inuyo munalembetsa mkaundula wa voti. Pamene tikukamba za makina, kunali malo ena kumene makina amaoneka ngati kuti mwina akuvuta Timafuna tingotambasulira kuti tonse tiyende limodzi. Makinawa akugwiritsa ntchito fingerprint koma amathanso kuchita scan National ID, amathanso kuchita scan Voter Registration Certificate komanso pambali pa makina tikumbukire kuti tikugwiritsanso ntchito kaundula wathu wa papepala ndiye musadere nkhawa zonse ziyenda bwino ndithu.

ndithu ndipo aliyense aponya voti yake kuti kuvota ndipo inuyo ngati mwa mabwana ndi madona mukufunika kuti anthu anu amene akugwira ntchito muwapatse mpata kuti nawonso akathe kuponya voti kaya muyika mashifti kaya mukonza njira zotani koma mukuyenerera kuti mupereke mpata kuti nawonso pa ufulu wawo athe kukaponya voti Tikumbutsirenso kuti malo oponyera voti amene tinatsekula 6 koloko ndipo titseka 4 koloko madzulo, amene, kumalo kumene tinatsekula mochedwa tiwonjezera nthawi ndi mlingo umene tinachedwera. Chonde tiyeni tisunge nthawi, tiyeni tipite ndithu mwaunyinji amene sitinakaponye voti kuti tichite motero. Pomaliza tifotokozere kuti tamva ndi kulandira malipoti nkhani yokhudza chisankho cha khansala ku Iyembe ward ku Karonga. Pakali pano tikukulimbikitsa anthu onse kudera kumeneku kuti apitirize kuvota ndipo tikabweranso ndi our next update 1 pm tidzafotokozera bwino pa nkhani imeneyi. Tikufunireni zabwino zonse. Amene simunakaponye voti chitani motero kuti nanunso mupange exercise ufulu wanu komanso udindo wanu.

Tikazungulira ma centre amene mukuponyedwa ma vote timayembekezera kuti mudzikhala ma monitor ambiri poyembekezera kuti chitsanzo chabe pa chisankho cha president pali anthu 17 amene akuyimira ndiye timati polling station iliyonse ndiye kuti mudzikhala anthu mwina 34. Umm. Tikapita tikumapezabe kuti mamonitor amenewa amaoneka kuti ndi ochepa. Zimenezi zikukupatsani nkhawa? Uthenga wanu ngotani pa zimenezi? Aaa ku Mphuno, Mphuno centre cha kwa Chinsapo uku, munthu wina akuti ka certificate kake kakuonetsa kuti amayenera aponye ku centre imeneyo koma akapanga scan akuti zikusonyeza ku Kasungu. Munthu ngati ameneyu. Thandizo ndi lotani? Zikomo kwambiri. Uh, thank, thank you so much. Chair, we take it that those are the questions we had from the press, so I would request you respond and then give a concluding remark. Thank you. zikomo kwambiri sangwani tithokoze mafunso amene achoka ku story club uh, mamonitors Lamulo limanena kuti zipani komanso ma independent candidates ali ndi ufulu opanga deploy ma monitors kuti awonelere ma processes. Ndipange emphasize pa ufulupo kuti ndiwomasuka. kuti atumize kapena apange deploy ma monitors. Ndizoyenerera ndipo ndizofunikira kuti achite motero chifukwa zimathandizira kuti athe kuona kuti ntchito ikuyenda bwanji. Koma ngati chipani kapena candidate waganiza zoti asatumize monitor sitingathe kuwakakamiza chifukwa chokuti that is within their purview. Koma kwa ifeyo. ndikungolimbikitsa zipani zonse kuti monga takhala tikuchitira kumapempha ndithu mutitumizire maina mutitumizire maina koma the bottom line is ndi ufulu wawo kuti achite motero koma ngati monita palibe sindiye kuti ntchito iyima kapena siipitirira chifukwa chokuti iwowo they are just monitoring the process ifeyo ndi amene tikuyendetsa Mwina ndikuyankheni motero. Nkhani ya kumphuno ndikuthokozeni poyipanga raise koma mmene mwafunsiramo mwina ma details palibe ambiri kuti atithandizire kuti tiyankhe constructively so we will follow up and find out exactly kuti kukuchitika motani and ngati pali ma issues kuti tapanga resolve motani. Zikomo kwambiri.
zikomo kwambiri niyamba ndi pemphero ndiye ndipempheso a komishona kuti adzatitsekere
amayi ndi abambo ndikuthokozeni choyamba ndikuthokozeni sangwani komanso nonse atolankhani amene mwabwera komanso akuluakulu onse achitetezo amene muli pano komanso amayi ndi abambo amene mukutitsatira. Tikuthokozeni kwambiri chifukwa chotsatira unthenga wathu woyamba. Tithokozenso kwa iwo amene akaponya voti yawo kale, iwo amene ali pa mzere, komanso tipemphe ndi kumema iwo amene adakali kunyumba koma kulembetsa analembetsa ndithu, kuti musanyalanyaze, nyamukani ndithu kuvota ndi ufulu wanu. komanso udindo wanu kuti musankhe atsogoleri amene inuyo mukufuna ndiye chonde tiyeni ndithu tituluke mwaunyinji nambala yathu ija paja ndi 7.2 million tiyeni tituluke ndithu kuti tikaponye voti zikomo kwambiri
tiyeni tipemphere ambuye mulungu wathu tipitira kukuyamikani kuthokozani kuti monga tinakupemphani poyamba paja kuti mukhale nafe ndi kutitsogolera Pamene commission kupitilira mwa mtsogoleri wake a Justice Annabel Mtalimanja timapereka uthenga ku mtundu wa Malawi. Zikomo chifukwa cha chilichonse chimene mwalola kuti chikhoza kuchitika pa nthawi ino ndi zonse zimene zikuchitika ma polling stations kuzungulira dziko lonse. Tipemphera kuti mukhale nafe pamene ntchito zonse zikhala zikupitilira, kuti pamenenso pafunikira kuti tilankhule ndi mtundu wa Amalawi, mutipatsanso mwayi ndi mpata, mphamvu ndi kuthekera kuti zonse zikhoza kuchitika bwino. Pitilirani kukhala thandizo lathu mu nyengo zonse. Mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu.
Amen. Zikomo kwambiri ndipemphe kuti oyamba ochoka pano akhale ma commissioners athu ndi ma officers ochokera ku MDF ndi ku police Monga Atcheya ananenera, a commission ibweranso pano 1:00 kuzapereka update ina. Zikomo kwambiri. Right Alex. Yeah Alex.

tikunena kuti kuno ndiku national tally center tili ku bicc mu mzinda wa lilongwe kunoko ndikumene ndithu uh, bungwe limeneli loyendetsa chisankho la malawi electoral commission mec lionkhetsere uh, zonse zomwe kapena tinene kuti mavoti onse omwe achokere kaya ndi kuchitipa kaya ndi kunsanje kaya ndi ku, kumchinji kwa kamwendo kapena ku ntchisi ngodya zonse za dziko lino eh, kaya ndi kumakanjira zonsezo zibwere pano pano ndi pamphika kaya ndi kulilongwe mpenu hmm? eh. konseko ndithu kaya ngati tizitchula madera akwathu konseko eh, akhale ndithu uh, zikufika mmalo ano yeah so uh, christina unatuluka uh, ife tili momuno uh, ndimafuna tinene kuti zinayenda bwanji kapena what were the issues that were discussed inside I- inde timamvetsera msonkhano woyamba wa atolankhani mu tsiku limeneli la chisankho ah, amene min- amayendetsa msonkhano umenewu ndi wapampando wa bungwe limeneli la mec justice anabel mtalimanja kukomba mkota pa zimene iwo afotokoza zimene afotokoza mu msonkhano wa atolankhani umenewu ndi zokuti msonkhano ume- makamaka chisankho chimenechi akuti kuponya voti kwayamba bwino in general atha kufotokoza choncho kuti kuponya voti kwayamba bwino m'madera 15128 polling stations malo amene akhazikitsa 15128 madera amene akhazikitsa kuti kuponyedwe voti uh, voti imeneyi kuponya voti kumeneku akuti kwayamba bwino ngakhale kunali zophinja ndithu zingapo koma zochepa in general um, the disadvantages kapena ma zinthu zimene mwina sizinayende bwino uh, zili pansi pa zimene zayenda bwino zimene zayenda bwino outweighs zinthu zimene sizinayende bwino Anayankhula motero, eh? anayankhula motero ndithu kuti ah, zo- zimene sizinayende bwino ndi zochepa ndithu anapereka chitsanzo kuti madera ena uh, malo oponyera voti mwina anatsegula mochedwa ndi zinthu ngati zimenezo anatsegula mochedwa komanso ku karonga uh, kuli vuto ku Ye- yembe yembe center kumenekonso kuli kavuto kena komano apempha anthu kumeneko kuti apitirize kuponya voti yawo ngakhale kuli vuto limeneli ndiye zimene zavuta mwina kumayambiriro uh, titha kunena kuti 3 hours after kutsegulira kuponya voti ndi zochepa Okay. koma zinthu zambiri A- a- a- zikuyenda bwino alonjeza kuti aonjezera nthawi alonjeza kuti aonjezera nthawi kumalo kumene ayamba mochedwa kuponya voti mwina kungowakumbutsa oonera kuti um, kuponya voti kumeneku kwayamba 6 koloko madera ambiri koma kumene kwayamba 7 koloko akuyenera kuti aonjezere ola imodzi chifukwa chokuti um, kuponya voti kumafunika maola 10 kapena khumi ndi 10 hours from 6 am to 4 pm imene ili 10 hours ndiye konseko kwayamba mochedwa Anafotokoza mec chair kuti ngakhale anayamba mochedwa aonjezera nthawi kaya achedwa ndi 2 hours ndiye kuti ikakwana 4 koloko madzulo aonjezeranso 2 hours ina kuti zonse ziyende bwino anthu aponye voti within 10 hours imene anakhazikitsa yoti anthu aziponyera voti ndiye mwachidule mwina athu ofo- anafo- nditha kufotokoza kuti anafotokoza motero chinanso chimene anafotokoza anapempha anthu amene amalemba anzawo ntchito ma employers lero ndi tsiku la tchuti aloleni anthu akaponye voti uthenga wawo ndi umenewo akuti iye alole anthu awo akaponye voti ndithu asa- asa- asasunge malo a ntchito lero ndi tsiku la tchuti ndiye apite akaponye voti ndizili malamulo zili m'malamulo and sikuyamba sizinatuluke lero iyayi anafotokoza kumayambiriro kuja kuti tsiku la lero lizakhala tsiku la tchuti anthu atuluke akaponye voti mzanga chabwino ah, kufotokoza kumeneko kwa christina chiwotha tikupitirizabe kukupatsani zithunzi ndimanena tisanapite ku press uh, briefing imene a mec chair amapanga kuti galimoto za mkupamame za mtsogoleri wa dziko lino zinali zitafika ku, ku malembo uh, i'm not sure kuti kodi dikson chivwati gondwe z- uli pati uh, ndimafuna ndione kuti ngati kumeneko afika ndipo kodi aponya bwanji chisankho chawo nde mutilolenso ngati tingakwanitse tilowere ku malembo komanso mzanga uh, Towera katswiri akuoneka kuti uh, akupitanso malo ena anali ku Msongwe ananena kuti wavotera pa ijene pa mzuzu prison yes pa mzuzu prison analinso ku Msongwe primary school mu mzuzu momwemo
chabwino so uh, i would like to ask if we can um, uh, bring you that live feed from Malembo. Uh, if we can get that live feed from Malembo, zitithandizanso kuti tingoona kuti zinthu zili bwanji. Uh, kuti zili bwanji ku Malembo. It's very important kuti tione madera onse. kwambiri padutsa mphindi ndithu zochuluka pamene timafotokoza kuti ayi galimoto za mtsogoleri wa dziko lino zafika ku malembo ndiye ah, kutengeranso kuti padutsa mphindi zambiri panopa timve kuti zili motani kumeneko mwina kungokumbutsa kuti mzathu Dickson Chivwati gondwe zonse zikayenda bwino tikhale tikulowera kumeneko kuti timve kuti ziyenda motani komano alex mwinanso kungowakumbutsa amene akuonera uh, make sure Subscribe to Mpungwepungwe Malawi YouTube channel for you to enjoy more of our videos every time we upload.